Daingean Park, mi tharrain an ollscoil, tá an ollscoil Howlett-Nottingham, we're about twenty minutes walk from the university. So Daingean, we go Daingean na Harlech there, so it's Daingean. Siúlóid deas, Abhainn na Coiribe. Tá Abhainn na Coiribe, the Corrib River. Ansin, you can see it there, I think. Agus tá an lá thar cinn.

Deir na cinn eile sin, Sea, sin an rud anois, dá mbeidh tú ag goil anois in Éirinn is saor, ní bheadh lean ar an daoine, ach ní bheadh iarracht ar dhaoine isteach sa Ríocht, ach ní bheinn ag iarraidh na daoine sin a bheith sa bhfíseán isteach le príobháideachas an duine sin. Ach is ann a bheidh muid ag goil, ní fheicfeadh ach b'fhéidir corrdhuine anseo, feicim, tá gadhar Jack Russell ag teacht isteach it's a small Jack Russell, come on here, uh, does not miss idea left right last Sunday. I'm going to pause in the video for a second. Seo an tú lán a tin is chuid gleoite ceart. Tá sé an-deas, tá an lá thar cinn. Tá sin Abhainn na Coiribe, that's the Corrib River. Agus á sé bhfuil deire deire le Sunny, bhí Sunny ceart go leor. Bhí an gadhar eile cairdiúil, réasúnta cairdiúil, the other dog was friendly enough, ach ní bheadh a fhios agat le Jack Russells, tá siad in ann a bheith an-trodach agus teasaí, teasaí, teasaí is a word, good word to kind of mean, em, you know, dangerous or, or aggressive or, you know, teasaí.

gan iall, iall an dá lead. Is dócha go leor cuileogaí bheaga thart, lots of small little cuileogaí, flies around. Sin an rud nuair atá an aimsir sách ribeach, nuair atá sách ribeach meirbh, it's a bit mild agus má fhilleann muid gar don abhainn ansin, bíonn go leor cuileogaí bheaga ann. Um, b'fhéidir go gcuirfidh mise pause air sin bhuel gadhar mór gan lead. Ba cheart go mbeadh lead ar chuile ghadhar na mo siúla de teir. Every dog should have a lead here. Um, you know, just to prevent any fights or anything. gadhair, gadhair mhóra mar sin. Gadhair mhóra mar sin. Especially big dogs like this dog here. Uh, just cuirfidh mé pause air sin anois arís. Agus tá mé ar ais anois agus uh, sa Bhí sé ceart go leor, ach fós féin ba cheart go mbeadh lead ar, iall, I think every dog that's out here in public. Mar ní bheadh a fhios agat, said, oh, my, my little, my little um, Johnny dog, my little terrier, my little, oh, he's an angel, chéad rud eile, bhí sé cúnsa troid. That's a fig Jim Tarly. I've seen it happen. Gair gair. Into the leader, Sonny. Tá Sonny mucanta. Tá sé mucanta. Sonny is, you know, gentle or he's steady. Ach ag an am céanna, ní bheadh a sat, but at the same time, even Sonny can kind of snap or he sees another dog, déantas a le troid nó ní ró mhinic a tharlann sé, but it's not often that he's aggressive or ach ní bheadh a sat, but you never know. Ach nach bhfuil in ann ón mbruach sin agus eh, ní féidir linn cois leanna sin. Eh, tá sé, I don't know what's the name of that castle or old building ach eh, le go bhfuil sé, tá scafall ardaithe acu. They have eh, scaffolding eh, raised. Tá ceann eile ag tíocht treo mar seo agam eh, trí bheil le teo. Tá an scafall ardaithe acu ar aon chaoi agus eh, má's tuigthe dom, má's tuigthe dom é sin, I wonder how, what depth.

Bhí maidí rámha, tá mé ag ceapadh daoine ag tíocht in I think, I think there's people coming now, tá mé ag ceapadh. Tá mé ag ceapadh go bhfuil John Hall a tiúd leis sin, I think there's people rowing over there as well. Ach, um, Sa bhfuil b'fhéidir go bhfágfaidh muid, b'fhéidir tin ní sam ní ní linn. Tá súil á se ní sam se se géis sa podcast sa pathway le you listen to the podcast. Má bhí fut bhar tuairimí

anything of interest, we might, uh, we're always looking for things to play, play agus brui. Bhí muid gúnaí solar, solar. Solar is the word we use in industry if we're looking for, looking or searching for solar. Bhí muid solar rudaí le play gúnaí. Ra bheith muid buíoch gá crib tráchtannaí,

Sin é mar sin. Fág uaim féin agus Sonaí slán go fóill.